anyị ji n'ụtụtụ a Ee, anyị ji ose ọjị a na-ajụcha arụ anyị Mm. anyị na-ajụcha atụmatụ ọjọọ ndị iro anya ndị amoosu anya ndị ọjọọ na anyị arara ụra anyị etetego n'ụtụtụ a Ee, na anyị tetere n'arụ isi ike Ee, anyị si na tata ma ga-amala anyị mma ewere nzu osimiri ala Lagos ọkwa okwu nzu ee a sị na onye nzu mara ụtụtụ wee kelee aka bala nzu anara abụ unyi aka bala unyi anara abụ nzu ee ọ mụwa bụ HSM aka ji ọfọ ọba agụghị were nzu na-agọlụ nụ ọfọ n'ụtụtụ ọnwa na-asị na ọ ga-amala nụ mma na-asị ihe ọma ga-emele nụ n'aka nri emele nụ n'aka ekpe a sị na ọgwụ ele bụ ike dibịa a na-agwọ ọ na-ele ee a sị nkirikiri ka a na-ekiri odo ejiro odo eni ozu ee a sị m aka anyị ga-emete ego aka anyị ga-emete kọnekshọn anyị na ndị ukwu ga-ana aka anyị na ndị eze ga-ana aka anyị na kọmishọna gọvanọs ga-ana aka ee a sị anya ji ahụ ụzọ na a ga na-ahụ n'ife na a ga na-ahụ na mmụọ ee anya mmụọ anyị ama echi o ee a sị na ihe chọrọ imere ndị mmụọ ga na-egosi anyị n'ọkwa okwu nzu ee a sị na isi nka na anyị ga-aka nka na anyị ga-atọ n'ụwa ọnwụ ike ama abụ nke anyị ee anyị- every untimely death anyị were nzu ka bụ na-agwa Chukwu okike abịama na-agwa ndị mmụọ niile anyị na-akpọku oku na-asị n'ọkwa okwu nzu n'ọka ọ mara anyị mma na aka ọkụ tata wa bụ eke mara anyị mma wetara anyị ife ọma ketara anyị ego ketara anyị kọnekshọn ketara anyị ihe dị mma otu a ka ọ ga-adị ọ ga-eme ka ọ ga-eme ọ ga-eme isee n'ọkwa okwu nzu ejikwa m edo asị m gị ododo nụ n'aka nri ododo nụ n'aka ekpe ka o dooro oke ka o dooro nwaanyị ee ka o dooro oke ka o dooro nwata ka o dooro ndị niile anyị na-emele ife ee asị m okwu niile anyị na-ekwu n'ọkwa okwu edo ka o doo n'aka nri ka o doo n'aka ekpe ka o doo n'iru ka o doo n'azụ ee ikpe niile nọ na mmụọ asị m ka o doo ee okwu niile nọ na mmụọ asị ka o doo ka odo wetara anyị ife ọma ka odo wetara anyị kọnekshọn ee maka na asị na nkirikiri ka a na-ekiri odo ejiro odo eni ozu asị na onye ma anyị maka ọma gaghị dị mma anyị dan ee a sị na ugwu anara anọ n'iru ezuru ike n'azụ agbacha ọsọ agụọ maịl akpọkugo m n'oke ọra mmụọ ọra ekuku ọra ndị ichie ọra ndị mmụọ ee oke agwụ agwụ nta ee a sị nwoke eke nwoke orie nwoke afọ nwoke nkwọ nwamba eke nwamba orie nwamba afọ nwamba nkwọ ezigbo ezigbo mmụọ ọkwa okwu edo asị nke ọ ga-adịla anyị o ee ọ ga-edokwa n'isi m dokwa n'isi ezinụlọ m mm, isi nwunye m isi isi ụmụ m niile isi ndị niile kwetere n'ihe anyị na-eme ee asị na ọ movement asị na ọ connection asị na ọ ego n'ọkwa okwu edo ee ejikwa m ọjị ọjị bụ njikọta ụmụnne ee n'ọkwa ọjị ikenga asị na tata ma ga-amala anyị mma eke ga-eketara anyị ihe ọma kepụrụ anyị ihe ọjọọ ndị niile na-ere ahịa asị m ahịa nụ ga na-azụ ndị niile na-arụ na kọmpanị asị m ọ promoshọn ọ kọnekshọn ee ndị niile na-apị ihe ọnlaịn ọpịpị asị m kọntaktị ga na-abịara ụnụ mgbada ga na-akwụ ụgwọ ee asị m nụ gbuo n'aka nri nụ egbute nụ gbuo n'aka ekpe nụ egbute ee asị na ọjị ka anyị ji alọ mmụọ ọjị ka anyị ji arịọ mmụọ ihe asị na akpọkugo m n'oke ọra mmụọ ọra ezumezu mmụọ mmụọ niile nọ n'isi m mmụọ niile nọ n'isi ezinụlọ m oke agwụ agwụ nta asị m ndị ichie ọra mmụọ asị m bịabe nụ ee arobinagụ niile ala igbo asị n'ọkwa ọkwa ọjị akpọrọ m unu ala anambra akpọrọ m unu ala imo steeti akpọrọ m unu ala enugu akpọrọ m unu ala ebonyi steeti akpọrọ ala abịa steeti igbo wetu igbo niile ọjị asị bịanụ bịanụ taa ọjị ee onye wetara ọjị wetara ndụ onye wetara ọjị wetara ihe ọma eji m ọjị na-arịọ ụnụ n'isi ụmụ igbo niile n'isi ndị niile na-ele onyonyo m n'isi ndị niile kwetara n'ihe m na-eme si na ihe ọma ga na-emele ụnụ eje ana bụ isi ije unu ga na-eje unu ga-abata okporo ụzọ ga na-erube na isi ee nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla sị na ihe ọma adịrọ mma ka o were ihe ọjọọ saa arụ nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla sị na na-aga n'iru asị m ọganiru ka anyị chọrọ ọganiru ka anyị ga-afụ asị m okoto obulu ọgbaji ọdọlụ ee asị m ihe ọma ka anyị chọrọ ihe ọma ka anyị ga-ahụ asị m ngwanụ mapụnyere ọgwara mọrọ akụ ee oke mmụọ na-eti eti oke mmụọ na-eji ije agaraba mmụọ n'ọkwa oku ọjị asị m ngwanụ bịanụ n'ọjị ee akpọkụkwa m ndị ichie ala azụ mgbe ndị ichie ala ụbachara ndị ichie ala awomukwu ndị ichie ala ikwuanọ ndị ichie ala ụmụahịa ndị ichie ala abịa steeti ala naijiria ọkwa oku ọjị bịawanụ n'ọjị asị onye akpọrọ ka ọ kpọrọ ibe ya ma ogun shango ọbatala ee ekwensu igbo mm, ee, asị m bịawanụ aje olokun aje olokun akpọ oku ọjị onye akpọrọ ka ọ kpọrọ ibe ya mmụọ niile nọ n'odudu ụwa ọkwa oku ọjị bịanụ were n'ọjị mm. Gwa ya, ọ eke ise iru ga-ekpu ndị iro n'ala ihe ọma ga-eme n'aka ọ ga-eme n'aka ekpe ee n'iru n'iru ka anyị ga na-aga ụzọ ya na-echi ụzọ anyị ama echi ya bụ ife ọjị ukwu Mm. na-afụgo ya anyị jikwa niile mmanya na-atụpụrụ ndị okenye ndị mmụọ arụ bi n'agụ niile ndị nọ na mmụọ ndị na-eji ije ndị na-afụ ụzọ asị m ngwanụ n'ọkwa mmanya ee a sị na akwa aka ege ntị mm, eji mmanya na-akpọku unu oku maka na a sị na egbe a na-agba n'elu na ọchịchị egbe na-ana n'iyi Mm. a sị na na-eji nwa dibịa elekwa ọgwụ onye sị na ọ ga-eji nwa dibịa elekwa ọgwụ ọkwọ ngwọrọ maka nwa mmiri anaghị akwọ ọkpa o si na mmiri na-ebute ego o si na mmiri na-afụ ihe ọma ee nwa dibịa bụ nwa dibịa ee the son of a king is a king ee lion does not give birth to a goat lion give birth to a lion